ụtụtụ ọma eji m aka na ị dị njikere ịnụ maka akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ na nke ụbọchị taa bụ tọzdee ahịa nkwọ mkpụrụ abalị iri abụọ na atọ n'ime ọnwa iri na otu nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị aha m wee bụrụ Emilia Onyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo dịka i si wee mara ọ bụghị sọ naanị m nọ ebe a mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn maazị Mike Onugbu nọ ebe a ruo mgbe anyị ga-enwe ndị ọbịa ndị ọzọ na nkiri ọhaneze
ọ dị mma ụmụ Igbo daalụnụ ị ma na a sị na egụpụ ụzọ egụpụ ọnụ ee eh, mana ọnụ anyị gụpere kịta bụ ọnụ mfiri okwu ọnụ ikwu okwu ọ bụghị ọnụ nke eji eri nri maka na afụbeghị m bekee n'orie ya bụ ka anyị gbapụ ya ọsọ ọ bụrụ ka ọ dị ekike gị amaka nnọọ n'ụtụtụ a ọ dị mma nne m eh, nwunye m gị na nwunye m ga-esekwa okwu maka etu anyị naghị na-enyere m anya kịta a na-esite na nkụta ụta baba ime anya adịkwa mma oriakụ Ugwumba eh, marakwa nnọọ aka m dịkwa ọcha
ee akụkọ mbụ anyị nwere ebe a sị Private refinery in Imo State finally begins operation, produces 600 million liters of fuel. Hmm. Akụkọ a wee na-akọwa na private refinery nọ na Imo steeti ebidogo ọrụ ee eh, na dịka ọ dị ugbu a na ha na-eme 600 million liters of fuel wee na-ebupụ 20 um, trucks or game every mm. day. Mm-hmm. Nke a bụ akụkọ ọma o, ka ihe iche. Ee, mgbe m ga-ekwere ya bụ ọ bụrụ na m mara onye kọrọ ya maka ọ bụrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ọ bụrụ ndị ọchịchị anyị kọrọ ya mara na ihe a niile bụ ajambene Mba ọwụ ndị ndọrọ ndọrọ ee ọchịchị. maka ọ bụrụ na a na-ebupụ na a na-eme ihe dịka 600 million liters n'ụbọchị Mm. one ka anyị na-aṅụkwanụ na Naịjirịa ehe ọ bụrụ na a na-ewepụtawago ihe dịka 600 million Mm. ehe maranụ na mgbe ihe dịka ịbụọ ma ịtọ ọzọ ga-ebido ee mara na obodo ga-adị mma mana ihe dị n'ime ya bụ ka anyị na-enegodo anya ee tupu bido ugbu a ruo ihe dịka ee Disemba mgbe ee ekeresimesi ga-aga ka anyị mara ọ bụrụ na ha ewepụghị ego n'ego ụgbọ mmanụ a maranụ na aghụghọ dị ya maka na ị sị anyị na a na-arụpụta ọ bụghị ụmụ ihe a na-ebi n'akwụkwọ na a na-eme nke a na a na-eme nke a mgbe ụfọdụ ihe a niile wụ ihe eji eme politiks mana ihe ihe ebe ọ nọ na-agba m gharị bụ na emechana nụ politiks emechana nụ elekshọn emechana nụ ha mana nke ekwezina anyị nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu agodo ee, ihe a bụ akụkọ ọma ọ bụrụ na ọ eziokwu ọ nke ọma ka ọ bụ ee ya bụrụzienu na ihe gọọmenti na-emenwughọ aga m asịnụ gịnị ee Mm. otu a private sector bidozi mewe ya na ọ dị mma nụ. onye ọbụla mabu mgbe mgbe mgbe ha bidoro na-agba eh, ụmụ eh, refinery ndị kwụrụ onwe ha asị na illegal refinery mgbe ha bidoro na-agba ọkụ na Niger Delta ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agwa asị ha ebe ọ bụ na ndị a nwere ike imepụta imepụtawo ma kerosene ma fuel ma ọtụtụ ihe a na-eme O- otu onye nwoke gwara m sị m na ọtụtụ ụmụ filling stations juru ebe niile anaghị arụ n'azụ n'azụ na bụ eh, re- eh, refinery ndị adịgboroja bụ ihe na-enye ha fuel Ehe, nke ọtụtụ ndị mmadụ makwa kama na onye ejidere a- a- a- asị na onye nke ahụ na ọ dara ya Rep- nke bụ illegal bụ onye nke onye nke ejide ya bụ ọ bụrụ na ndị a nwere ike iwetakwu teknụzụ a ga-eji na-arụpụta ya bụ fuel gịnị ga-eme ka a ghara ịkwado ha ugbu a e nyenara laịsensị ị fụnana na ọtụtụ ndị mmadụ na o meela kịta na ee ndị ọzọ ga-abanyezi n'ime ya ị ma mgbe ụfọdụ ndị be anyị adị ama na okwu bụ ego Mm. kịta a matara ọ bụrụ na a ga-ekwenye ndị be anyị ọ bụ eziokwu na ndị ugwu kwa ndị ga-enwe ya bụ oil well mana ọ bụrụ na a ga-enye ndị be anyị ihe na eh, refinery nke mbụ eh, m- m- bidogoro rụpụta kịta bụ n'Imo steeti ka ọ dị enye ndị be anyị laịsensị imewe ụmụ ihe refinery nye ha etu a ga na-esi na-eme ya hapụkwara Dangote amaghị m ka eji Dangote na-eme anyị mpimpi n'anya maka o teena a sị na Dangote na ọ na-ebido na fuel ga-adị ebe niile. biko akụkọ nke anyị adị n'aka nke Dangote Ọ dị mma, a sị na ọ na-abụ ọnụ ọma gbuo ọkpọrọhịhị, ọ dị ka ọ kpụ osukwu akwụ n'ọnụ. Ndị Waltersmith Modular Refinery meziri emezi wee bido mewe mmanụ ụgbọala. E sị biko gọọmenti lezienụ anya ka unu mara otu unu ga-esi kwalite ha ka ndụ ndị mmadụ wee ka mma n'obodo anyị na ya. Ka anyị gaa n'iru. Mm. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị INEC INEC prosecutes 1076 electoral offenders Ebonyi, Edo, Anambra top list. Hmm. Nke a wee na-akọwa na ndị na-ahụ maka ntuliaka na Naịjirịa, INEC, na ha kpọpụrụ ndị mejọrọ ndị dara iwu ee dịka emere ntuliaka o wee bụrụ na ndị Ebonyi sị na ha kpọpụgo ha ee gịnị nwa nke m ma akpọ ya ụlọ
ụlọikpe ụlọikpe na ha akpọpụgo ha ụlọikpe ee o wee bụrụ na ndị Ebo ndị si Ebonyi steeti Edo steeti na Anambra steeti kacha wee dị elu na akwụkwọ ndị e depụtara aha ha bụ ndị mere ihe a ihe nwere ike ikwu ee ị ma na onye bụ onye oshi bụ onye ejidere na Naịjirịa onye bụ onye oshi bụ onye ejidere ọ bụrụ ka ọ dị ndị a niile ji e, ihe na ma ndị na-achụ ndị mmadụ na Lagos sị ha nawa Mm. ee, onye atụna o, ndị na ndị ji mma na egbe na-enyegharị ndị mmadụ nsogbu Mm. ma onye nke e, a mara bọtụl n'anya na ọ na-aga ịtụ vootu mbọsị e mere national election o mere ọ dịka a ga-asị ee na ahapụziri ndị nke ahụ na ndị nke ahụ bụ ndị nwe ego ọ bụrụ na a gụọ ya ọfụma enweghị ndị kwesịrị ịgbata sekọnd na enweghị ndị ga-afụ azụ Lagos anya ọ ndị ejidere onye ejidere eziokwu ka ọ bụ a sị na onye ejidere enwegwa ebe a na-eme ihe ndị ndị nrụrụ aka na-adịghị ma ọ bụ ndị mmehiri onweghị steeti ọ ka ghara ikwu n'elu ka ọ dị ka a ga-asị mm. ee na nke a bụ na mm, a hapụziri ebe okwu gbara ọkpụrụkpụ jee mewe nke ndị pere mpere enweghị isi bikos ị ga-asị na m na e, INEC n'onwe ha meziri ọfụma nke ha ga-eji hapụ okwu gbasara ha jee jidewe ndị ihe mere ihe narị afọ n'ime ya bụ ee ịma na enwenatara ndị ga-eri nri ọ na-abụ eme ruo elekshọn na Naịjirịa ma ndị ndị lọyas ndị ụfọdụ chọburu ịna ezumike nka onye ọbụla agbapụta maka na amago na ebe a ga-esi racha pịọm dị ya anụrụ m na ha na-ewepụta ndị lọyas na-aga ekpere ha ikpe ahụ bụ 196 ee ehe bụ ndị lọyas a na-akwụ ụgwọ O- ọ bụkwa ndị lọyas ndị pụtara mbọsị a kwa ndị SAN SAN na-aga ka ekpe ihe na ahịnze chukwu si kpewe ya ọ bụrụ na ekpe ya nwụrụ ya tụrụ nga unu mekwe ka anyị marụ ka anyị gwa ndị mmadụ ka ụfọdụ na-aga buru balọt bọks ka ha mara na enwekwara ike ijide ha ọ bụrụ na ndị INEC mee ya n'agbanyeghị ebe ọ bụla nlọ- nwa si nọ ụwa Ee, ee, maka na o o teena aka ọ na-abụ abịa asị na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a Hụ nkume akarịa na ngwasị mewe eme n'aka INEC unu anwaka daalụ m. ọ dị mma INEC sị udo chịa ee ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Vanguard jee gụrụ ya nke ọma akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Ohaneze to federal government activate Nigeria-Finland diplomatic ties over Ekpa Hmm. O nwere akụkọ anyị gụrụ ụnya gbasara ihe eh, Ah, nke Gọọmenti. Si- Simon Ekpa eh, ihe a na-ekwu maka Simon Ekpa na ọ nya Mm. mere ihe etigbuo zọgbuo ji wee na-ada na ah, ndịda anyanwụ bụ South East. Mhm. so na nke kịta bụ na ndị Ọhaneze na-agwazi federal gọọmenti sị ha tikọọ aka eh, ha na ndị gọọmenti Finland e wee mara ihe e mere Simon Ekpa banyere ihe a na-eme na South East. ee o- anyị- anyị kwenyere ụfọdụ n'ime anyị kwenyere Em, mgbe a na-eme ya bụ ihe ọ na-adaba ọfụma Mm. a na-akụrụ ya aka mana mgbe ọ sụwaziri onye pụta sị kụtuo ya onye pụta sị mee nke a mgbe anyị bidozi nụwazie kepụkepụ ụmụ ihe ndị ọzọ na-eme ha na ka anyị ji sị nwoke m a ọ ọ bụzikwa biafra ka a Ihe na-azọ kwuru ka a na-eme ehe ọ bụ eziokwu ị gakwa ha na ọnlaịn kịta ndị na-akwado ya ka kakwa nkụ eziokwu mana ọ onye ọ na-emebeghị maka ọ bụrụ na e nwereghị etu esi gbatuo nne gị ma ọ bụ nna gị ọ bụrụ na ị baa n'ime ọhịa fụ na ndị ahụ ha na-asị na ha chụpụrụ ee na ndị ahụ ha chụpụrụ na ndị fulani ọkwa na achụpụrụ ndị fulani ha nọchie nọ- nọchie ebe ahụ ọ ya wụ nsogbu biko na a na- a na- a na-ekwu ọ- ọ- gọọmenti enwere ihe unu ga-eme ọ bụkwanụ na maazị Simon Ekpa ga-echegharị biko a na-achụ Biafra a na-achụ Biafra ka anyị fọ ndụ tupu o ruo mgbe Biafra ga-abịa maka anyị anyị na-enwe olileanya na Biafra na-abịa mana ọ ga- ọ wụ ndị dị ndụ ga-abanye na Biafra ya bụ ọ bụrụ na gọọmenti chọrọ itinye ọnụ ha tinye ọnụ amaara m na ọ bụrụ na ha ga-aka obi ga-atọta Nnamdị ka ama ebe ọ nọ mm. nke Simon Ekpa bụ obere okwu maka ama ebe ọ nọ ama etu a ga-esi mee mana ọ na-adịzi m ka a ga-asị na um, gọọmenti Finland na-akwado kedu aha ya Simon Ekpa mere ihe o ji were ahụ ee eh, ịmagonu na eh, ọ bụ ọ dịghị ka naijiria ebe onye ọbụla bụ citizen n'obodo hmm. ọ sọkwa ya bụrụ na ụdị ọbụla o si bụ mana akpọgo citizen ijide paspọtụ ọ bụghị ka naijiria ọ na-abụ eme ha na-asị kpụrụ ya gbuo ha ga-enyochakwa nyochakwa ah, mgbe ụfọdụ ịmagonu na e nwere eh, a na-eji eme ha na-ejikwa ihe dịka okwu okenye Eh, nwa okenye hụrụ ibe ya ebe ụmụaka na-akpọ onye ori ọkụkọ onye ori ọkụkọ mm. ọ sị e were anya dimkpa nene ka ọkụkọ ọ dụ n'ime ha mgbe ụfọdụ okenye ahụ nenye anya n'ime akpa ahụ fụ ọkụkọ ọ na-asịkwa mba na ọ bụghị ọkụkọ ka e wee sigoro ụmụaka ha ya wụ ndị Finland ikekwa ọ bụrụ na e nwere uru ọzọ ha na-erite n'ime ma ọ bụ na e nwere iwu nke ha ma ọ bụ mmasị nke ha mere ha ji achọghọ ka asị ngwa kpụrụnụ ya gbuo maka na amago na ọ bata na Naịjirịa enwekwuru ndị obodo oyibo enweghị ndị ha eh, were nkwenye n'ebe ihe gbasara ụlọ ikpe naijiria dị. Nọ. ya bụ na ekwenyere na nwere ike ọ bata na ama m- ama Simon Ekpa n'onwe ya ekwuo na na ọ bụrụ na ndị a kpara ya aka na a ga-egbu ya na ya achọghị ịnwụ mana e nwere ndị na-anwụ n'aha aha m, eh, biafra Mm. ebe ahụ ka m nọ nwee nsogbu ee biko anyị chọrọ biafra bụ eziokwu anyị na-ekpe ekpere ka ọ bịa na mmezu Eh, ma ya bụ n'ụdị nke ya bụ n'ụdị nke Biafra anyị ga-adị ndụ maka na onye gburu nne ya gbuo nna ya ma ọ bụ gbuo ụmụ ya onye ahụ obi adịghịzi ya mma hmm. eh, so ya gazie nnọọ ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe banyere akụkọ a ị gaa n'akwụkwọ daylight gaa gụrụ ya nke ọma ee eh, ọzọ dịka ibe ya ebe a wee sị federal government slashes wage by 100 billion naira Labour Kick. Hmm. Nke a wee bụrụ ndị gọọmenti etiti ka a na-ekwu na ha weturu ego bọjetị ha dewere a ga-eji wee na-akwụ ndị federal workers ụgwọ ndị lebọ a na-asị mba maka na ịma na abụbụ ọrụ a ha gbara ụbọchị ya na o so n'ihe ha kwekọrịta ha na gọọmenti etiti hmm. mana kịta ka ọ dịzi ka gọọmenti na-ada e, emezi ihe e kwuru mm. e mba eh, eh, ha na-asị mba ha na-asị mba nwere ihe ha ga-emenwukwa ị marugo na Naijiria eh, o tego anyị na-ekwu asị mm. na etu a e si na-ekechi onye ọbụla ọnụ mm. na-ekechi onye ọbụla aka na o ruo ofu ụbọchị na a ga-akpọ mmakwaara ndị nke onye nke ha rịtoro na ndị nke so Buhari chịa arịtuola kịta ụfọdụ na-ebe eh, sị na eh, eh, Tinubu na sị na ọ sọsọ mpaghara nke ya na-akpọta ndị mmadụ na-ewe ndị mmadụ ọrụ e nwere ihe na m gụrụ n'akwụkwọ akụkọ ụnyaahụ ka ọ bụ tata mm. na ikpe a tinyere kamgbe 2021 e nwe onye kpụrụ Buhari kpụpụ n'ụlọ ikpe mm. sị na ndị Federal Character Commission na o mere onye isi ha si na North onye eh, eh, ode akwụkwọ ha si na na North ya bụ n'ugwu Awụsa Ee. ee, ọ na-asị na o kwesịghị ekwesị anyị niile ma na o kwesịghị ekwesị mana ya bụ nwoke megidere emegide ya ọ kịta ọ rịturu ka ndị ụlọ ikpe nwere ike ikpebido ikpe ọkwa e doburu ya ọ dịka a ga-asị na amaghị ihe ha ga-ekwu Mm. ikpe kwụrụ onwe ọtọ ya bụ na ihe a na-adị na-eme mgbe ụfọdụ bụ ka a mara onye ọ ga-esi n'ọnụ pụta Eh? eziokwu na ndị na-ekwuru sị na a ga-ewepụta na a- atinyere ihe na bọjetị Mm, eh, eh, atinyecha nke a ga-eji kwụ ndị ọrụ ụgwọ eh. ndị Labour ha chebu na- na yacht a na-ekwu okwu igota na a Nọ- ga-esi ebe nọ n'elu ka o si wee datuo Ha- a ga-esi a ga-enwe enweretara ebe a ga-akpa bipụtacha ego ọ ọ bụrụ na unu ekwe agbachiri unu nkịtị e mekwa a gaa biri ego ọzọ Eh, sineti emekwa a-pass ya bill Hmm. okwu agwụ ọkwa- ọkwa yacht a ga-ego ego Aga- kama na ihe a na-ekwu bụ na onye ọbụla riwere onye ọbụla nọ n'elu ị chee na ị ma na ị ma arịtụzi ala otu ụbọchị ị ga-arịtụ mm, ihe ọbụla gara elu ga-arịtụ ala a ka na-ekwu na ọkụkọ tinyere ọnụ ọ wụnye ụkwụ naabọ a ka na-ekwu na ndụ na e, e, otu ndị mmadụ si ebi n'obodo a na o siziri ike mm, a na-ekwu otu a ga-esi ka e wegote n'elu ka mm, o wee gaziere ndị mmadụ ọfụma Ehe, nke a ruo na-abatazi. Biko, gọọmenti etiti lezienụ ya anya mm. maka na mmadụ ga-adịgodo ndụ tupu o wee yiwe akwa, gbawa moto, nyawa ma yacht ma ndị otu ya. Ihe ọbụla ga-emetụta ọha na eze mm. ga-adịgodo n'akụkụ. Ihe bụ ị ga-ama bụ ọ bụrụ na o metụta presidency, mm. sineti ma ọ bụ ndị ndị judiciary ha nke ahụ e jighị egwu egwu maka na ha niile bụ ka aha eri adịghị eru onwe ha etu a ha nọ ihe ọ bụ bụ ka anyị kporiwe ndụ e kporisịa ndụ a mara ihe a ga-emezi
okay ọ dị mma ha sị na e lewe anya ka ozu si wee dosa ọnụ e bewe akwụsị akwụsị ọ bụrụ ka anyị gụpụtawara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ taa anyị agaghị ala ala mana cheta na ọ bụrụ na anyị kwụsị taa echi ka bụkwa nta ya bụ ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị gbaa mbọ ka ị binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi Kesaa ozi ya ma sonyebere Ugwumba Television. Dị ka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Echefula na aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo. Kpọọ m Ada Ọlaedo. Ma chetakwa na akụkọ ndị anyị na-agụpụta ebe a bụ ka o si wee dị n'akwụkwọ ndị anyị si na ya wee gụpụta ya. O nwee nke si gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị, mana anyị na-atụnye uche anyị. Ya bụ, gị onwe gị tinyekwa uche gị na ngalaba ozi. Nna, kene ọhanaeze ka anyị na. Ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụ nụ, anyị na-asị unu na anụ a gbara naa taa, echi.